Tá mé ag seinnt ceoil ó bhí mé deich bhliain d'aois, b'fhéidir níos, níos luaithe but bhí mé ag éisteacht le ceol i bhfad níos luaithe ná sin so d'fhéadfá rá go raibh an ceol ag tarlú i mo chloigeann i bhfad roimhe sin. Chuaigh mé, tógadh le Gaeilge mé i mBaile Átha Cliath, trí mhíle ó lár na cathrach. duine as, is dócha, duine de seisear agus togra athbheochan teangan a bhí ar siúl ag m'athair agus mo mháthair agus mórán díobh timpeall ar Bhaile Átha Cliath, ní raibh muid, ní, ní, ní raibh muid linn féin in aon chor ach ehm so ní, ní raibh, you know, bheadh muid ag dul síos go Ciarraí ag, ag deireadh, deireadh an tsamhraidh bheadh agus b'fhéidir síos go, or tús an tsamhraidh agus ansan chuig an Spidéal, théinn síos ansin le mo mháthair. So ó thaobh bheith, you know, but thuig mé go raibh an Ghaeltacht iomlán éagsúil, an bealach a bhí daoine ag cónaí ansin ag maireachtáil agus an bealach a bhí mise ag maireachtáil. Cé i gcónaí go raibh mé bródúil as, as, as eh, d'fhéadfá a rá an teanga agus ní thosóidh mé ag labhairt ar an teanga ach go bhfuil baint aige sin leis an méid, an agenda traidisiúnta agus an agenda eh, an, an chultúir, bhí mé ag lorg an focal agenda but ní raibh clár maith go leor, you know. Ó thaobh an cheoil de, traidisiún, má ghlacaimid an focal traidisiún, sin a bhí mise ag foghlaim ar an scoil, ceol traidisiúnta. Bhí gach éinne ag tabhairt ceol traidisiúnta air agus mise breá sásta a bheith páirteach sa traidisiún seo a d'fhéadfá a rá a ndeachaigh siar, siar i bhfad. Now b'fhéidir, agus mé, agus théis seo b'fhéidir go, b'fhéidir nach ndeachaigh sé i bhfad. chomh fada siar sin mar go bhfuair fuarthas an adharc agus níl aon pholl ar sin chun aon rud eile a sheinnt seachas a bheith ag séideadh tríd mar a bheadh trumpéad nó stoc a fuair mé sa bhfoclóir ar cornet but cad a bhí á rá agam so an focal seo traidisiún agus is focal é braithimid go léir go bhfuil you know tá tá an traidisiún beo táimid ar fad an-shásta leis agus ach thosaigh mise ag aois b'fhéidir Nuair a chuaigh mé go Comhaltas, thosaigh mé ag foghlaim an feadóg ansan, ag foghlaim, ag déanamh breis foghlama ar an bhfeadóg mar bhí mé maith go leor sa scoil go raibh mé ag buachaint roinnt comórtaisí ag Feis Átha Cliath agus mar sin agus bhí beirt dínn, mé féin agus Colm Mac an Iomaire ag seinnt le chéile sa bhunscoil agus you know bheadh, anois is arís bheadh comórtaisí á bhuachaint, bhí seisean ag fáil ranganna clasaiceach aige baile agus ranganna ranganna ceoil Gaelach but chuaigh mise go Comhaltas agus is cuimhin liom bhí mé ansin ar feadh tamaill ag baint an-taitneamh as agus bhí píosa ceoil ann agus seo an chéad uair a thuig mé go raibh meon éagsúil ag daoine bhí bhí ar an scoil nuair bhí mé sa mheánscoil d'fhoghlaim muid an fonn cad é an ghaoth aneas agus tá dhá píosa tá dhá dhá fonn ceoil atá beagnach mar an gcéanna an ghaoth aneas agus Fanny Power now thaitin thaitin an an an

ní fios cé a chum é, dá bhrí sin bhí sé traidisiúnta. you know, ní féidir ainm a chur air. So, agus dúirt mise leis an múinteoir, múinteoir feadóige, dúirt mé, oh, bhí sé ag múineadh ceann amháin acu agus dúirt mise, listen, tá an fonn eile seo, tá sé, ritheann siad isteach go hálainn le chéile, bhí muid á dhéanamh eh, ag, sa scoil. Oh, no, no, ní fhéadfainn é sin a mhúineadh. Dúirt sé, rá. no, tá sé ar eolas agam, is féidir liom é a mhúineadh duitse. Deir, no, no, no, níl cead agam, Carol, sin, sin ceol Carolan, ní fhéadfainn é sin a mhúineadh. Deir a rá, cén fáth? You know, tá Carolan básaithe agus san, you know, níor cheistigh mé mórán, san cúpla seachtain níos, bhí mé ag foghlaim conas na cnámha a sheinnt. You know, níor, níor, ní fhaca mé éinne á sheinnt i mBaile Átha Cliath nó, nó, nó in aon áit ach múineadh do mo dhreatháir Fergus é, mhúin seisean do Callum é, D'fhéach Rónán air, bhí seisean ag foghlaim uaidh agus mise ag foghlaim uaidh so cé go raibh stíl éagsúil ag Fergus bhí, bhí an ceann, nuair a bhíonn tú ag seinnt na cnámha caithfidh ceann amháin a bheith righin sa lámh agus an ceann eile a bheith scaoilte but bhí an ceann seo righin ag Fergus, an ceann sin scaoilte aige agus bíonn an ceann seo righin agam agus ceann so Chinese whispers i Gaeltacht bheag Bhleá Cliath anyway so thosaigh mise á sheinnt agus you know bhí, bhí na dreathaireacha a rá an féidir leat é a dhéanamh sa lámh eile freisin you know, sin an, sin an príomhrud. Mise ag ceapadh go raibh fhios acu cad a bhí á rá acu, you know, go raibh rud, daoine amuigh ansin ag seinnt leis an dá lámh agus ní, ní, níor tháinig mé ar mórán díobh. So, níor, ní raibh an lámh deas ag obair so chuir mé isteach sa lámh chlé é, bhí mé, bhí ag éirí liom é a dhéanamh ansin so dúirt mé bhuel múinfidh an lámh chlé don lámh deas. So thosaigh an lámh chlé anseo agus thosaigh an lámh chlé ag rá ok, déan mar, díreach mar a dhéanann sé. Agus faoi dheireadh, d'éirigh an lámh deas i bhfad níos fearr ná an lámh chlé. So bíonn an lámh chlé ag tionlacan an lámh deas anois. So, but nuair a thosaigh mise ag seinnt ins an seisiún, bhí seisiún gach oíche, bhí mise chomh mórtasach a bheith páirteach i Comhaltas agus ag foghlaim na foinn mar a bhí. Thosaigh mé ag seinnt na cnámha agus dá bhfeictheá, you know, na súile gliondrúil seo ag tiontú agus bhí siad ag éirí fuar agus ag stánadh orm. You know, I was like, cad é, bhfuil mé as am, you know, I mean, níor thuig mise, ní raibh mé maith a dhóthain chun tuiscint a raibh mé á dhéanamh i gceart nó nach raibh. But thuig mé, you know, bhínn ag damhsa mar pháiste so thuig mé conas a bheith in am, you know, bhí an méid sin foghlamtha againn. So, but ni, just thuig mé agus bhí mé dána a dhóthain, basically, you know, you know, dá mbeadh an méar fada agam ag an am bheadh sé tugtha agam dóibh, you know, but níor, níor thuig na hÉireannaigh ach dhá mhéar agus ní fhéadfá é sin eh, ag an am. So, eh, bi, b'in an tús agus b'in, b'in an tús, b'fhéidir, d'fhéadfá a rá, an deighilt idir mise agus an rud seo a dtugtar traidisiún. Em. Cuma féin, níor chuir sé sin as ná amach dom i ndáiríre. Lean mé orm, bhí banna sa scoil, bhí muid ag dul isteach ar Slógadh, bhí muid ag dul isteach ar Feis Átha Cliath, bhí muid ag éalú uaidh ranganna just le ligint orainn go raibh muid ag seinnt ceoil. Agus cad é, óir, lá amháin bhí Colm, mo dhreatháir, ag seinnt an fliúit, seisean, bheadh seisean, cad é, cúig bhliain os mo chionn. D'imigh seisean leis ón scoil agus chuaigh sé isteach go dtí an coláiste agus bhí, thosaigh seisean ag cumadh foinn. Agus, now, ag an am seo bhí muidne ag éisteacht leis na Horslips, bhí muid ag éisteacht le meascán de Moving Hearts agus Bothy Band agus é seo ar fad. Bhí banna darb ainm Mushroom, ar chuala éinne faoi Mushroom? Aonghus McAnally le, le, you know, le rudaí ag teacht amach anseo, bloody iontach ar fad, stuif, stuif agus thaithin sé sin go mór linn mar pháistí, you know, agus níor, ní raibh aon deighilt in ár chloigeann, ní raibh éinne a' rá tá sé sin traidisiúnta, níl sé sin traidisiúnta, just ceol den scoth a bhí ann, chuir sé fonn rince orainn, you know. Um, so, uh, son, chuig, so thosaigh Colm ag cumadh foinn agus dúirt, thóg muid ceann de na foinn isteach, isteach sa bhanna agus dhein muid é mar chuid de chomórtas Slógadh agus is é an rud a dúirt siad ná, níl an, níl an fonn seo, um, níl an fonn seo traidisiúnta agus dá bhrí sin níor éirigh linn an, um, an duais a bhuachaint nó b'fhéidir just níor cuireadh san áireamh muid mar níor sheinn muid rud traidisiúnta agus b'in an chéad rud eile a rá, tá tusa ag déanamh rud éigin nach bhfuil. Agus bhí dord againn, bhí duine ag seinnt an dord agus dúirt siad nach raibh sé sin traidisiúnta. Shíleadar go raibh Rónán mo dhreatháir ar an bodhrán i bhfad ró beomhar. Cinnte tá, but you know, but just cheapadar no, you know, just bhí gach rud mícheart. Agus ní hé, ní hé seo an chéad uair a bhí daoine ag tionlacan ceol Gaelach ach dúirt siad banna traidisiúnta agus níor thuig mé go dtí you know thar na blianta bheadh muid a' seinnt agus bhí guitar aibhléiseach againn le agus bheadh muid uilig a' úsáid distortion agus cé gur thaithin sé linn níor thaithin sé go hiomlán linn, ní shin an bealach a bhí muid a' dul you know ehm thaithin ceol níos acoustic liomsa mar mheas mé gur gur gur gur oir sé i bhfad níos fearr don cheol, braitheann sé ar an you know braitheann sé ar an blas a atá agat nó an rud a dtaitníonn leat. So, scríobh mé alt blianta níos, níos déanaí mar chonaic mé go raibh, bhí mé a léamh, chonaic mé an, an, an, ehm, an rud seo darb ainm, bhí fRoots á cheannach ag mo dhreatháir agus faoin dtráth seo bhí muid ag, ag seinnt ceolchoirmeacha, ní raibh aon rud chun cur inár choinne, bhí muid ag ehm, you know, bhí muid, thosaigh muid just ag déanamh ár gceol féin amháin, thosaigh muid ag cumadh ár gceol féin, you know, caithfidh duine éigin iad a chumadh. Bhí daoine á chumadh ceithre chéad bliain ó shin, caithfear leanacht leis an chumadóireacht nó muna bhfuil tú ag cumadh i traidisiún nó i sruth, d'fhéadfá a rá, ní thugaim traidisiún ar a thuilleadh, but muna bhfuil tú ag cumadh i sruth tá an sruth stoptha agus tá tú ag dul timpeall i ciorclaí. So tá mise ag ceapadh bhuel b'fhéidir gur féidir leat dul timpeall i ciorclaí ar bís agus go leanann tú ort ar bís. dul timpeall agus b'fhéidir go dtiocfaidh tú ar ais anseo but bhfuil tú ag dul bís ní just i ciorcal amháin em but eh so you know tá bhí an samhlaíocht ríthábhachtach i traidisiún or eh eh ní féidir éalú ón bhfocal bhí an bhí an eh bhí an samhlaíocht ríthábhachtach agus seo an rud a chur a chur em a chur déistin orm, is cuimhin liom dul go dtí eh cad é eh Irish Music at the Crossroads or Traditional Music at the Crossroads agus bhí Tony McMahon ansin agus An rud a cheap mé ná go raibh sé cosúil le, an stuif a bhí á rá aige, go raibh sé cosúil le sagart ag seasamh ansin ag an gcrosbhóthar mar a rinneadar ag bualadh na mná agus na fir out get their teeth out of their you know ag triail triail na daoine seo a dheighilt agus sin a bhí seisean a rá that eh bhí sé ag tabhairt mongrel music air you know agus go raibh an meascadh seo ag tarlú agus bhí sé an rud ceartchreidmheach ní féidir leat ach ceol a sheinnt leat féin agus sin sin. Sin traidisiún. Gach rud eile is mongrel music é. Sea, like, cad as a dtáinig an samhlaíocht, you know? An chéad rud a dhéanann daoine nuair a chloiseann siad ceol rince ná tosú a rince leis agus bíonn siad ag déanamh seo agus tá tú ag tionlacan, tá do intinn ag rá tá na, tá na rithim sin ansin, tá tú ag tionlacan, tá tú ag déanamh rud éigin spéisiúil leis an rhythm agus ag cur leis but na daoine seo tá siad ag rá 'No! Bhuel no, tá damhsa ceart go leor mar tá sé sin sean. But smaoinigh, smaoinigh dá mbeadh plastic acu fadó fadó, you know, smaoinigh, a lán, a lán den stuff atá ag tarlú anois ná ábhar nua atá ag teacht isteach. Uirlisí nua, gach rud, níl aon uirlis ins an tír seo ar leis an tír seachas b'fhéidir an chláirseach.

Thosaigh mé, thosaigh mé sin a sheinnt dos na daoine seo a bhí a smaoineamh sin but bhí mé a ceannach, bhí mé a labhairt sin, bhí muid a seinnt ceol agus bhí muid, bhí muid tar éis dul go dtí féiltí ceol domhanda agus chonaic muid, chonaic mise, an rud a chonaic mise ná ceol ar nós ár gceol féin, foinn, daoine a seinnt ón Rúmáin, ó, ó an Afraic agus na, na, na cultúir, na sruth ceoil d'fhéadfá a rá seo agus a lán uirlisí nua á thionlacan. Ní raibh aon fadhb acu leis sin agus bhí sé dochreidte chomh luath is a chuir siad béas leis. Ní béas, rock bass, a bhí ann, is an ceol a chuir siad ar an dord, bhain sé leis an cheol a bhí siad ag éisteacht leis. Agus sin an faitíos a bhí ar, agus atá ar, na, d'fhéadfá a rá, na purists, go bhfuil an ceol á athrú i bealach nach bhfuil, nach bhfuil a luí leis an gceol. Agus baineann sé sin le cluas an cheoltóra, ní, ní na daoine, ní an uirlis nó an tionlacan. So. Bhí mé ag ceannach na hirise anseo, fRoots agus cad é an ceann eile, Songlines, agus bhí a lán staire, rud a bhí bainteach le ceol domhanda ar fad, na huirlisí, cé atá ag seinnt, cad é an fealsúnacht a bhí acu agus thosaigh mé ag foghlaim go raibh

tada eile a dhéanamh. Tá an líne dubh curtha sin, puro flamenco. Ag an am, sara raibh, sara dhein siad an rangú sin, an deighilt, bhí na nuevo flamencos, sin na daoine a bhí ag tugaint isteach drumaí ón Ailgéir, a bhí ag tugaint isteach dord, drumaí, kit drum agus mar, a leithéid sin, tugaint isteach gach saghas stuif, ag seinnt, you know, chords a bhainfeadh le jazz agus mar sin de. daoine a bhí ag déanamh, ag úsáid a chuid samhlaíochta chun an ceol a thionlacan agus bhí na seanleaids ar fad ag rá Níl an chanúint agam, sin canúint eile. Anyway, so, so then dúirt siad ok, bhí 'fhios agam go raibh a leithéid de flamenco at the crossroads acu agus dúirt siad flamenco puro, nuevo flamenco. Agus b'in é. Agus níl aon, níl éinne ag casaoid a thuilleadh. Nuair, nuair atá duine éigin ag, ag, ag eisiúint dlúthcheirnín thall ansan, ní bhíonn na daoine, na, na daoine a bhíonn ag scríobh ag rá this is, this one the purists won't like. Deireann siad right, nuevo flamenco, bhfuil sé go maith ag déanamh an stíl sin, ní hé an bhfuil sé ag déanamh damáiste don stíl eile. Agus sin atá in Éirinn an t-am ar fad, not not one for the purists, not one for the purists, an t-am ar fad, gach uile rud a léann tú. Níl éinne ag déanamh meastúcháin ar an cheol ag féachaint an bhfuil sé ag déanamh an cheoil sin go maith. So ansan sa Bhrasaíl tá, bhí na daoine a bhí ag seinnt samba agus, agus cad é cad é an ceann eile, Samba agus a lán den stuif sin, Salsa, sin é, Samba agus Salsa, tháinig siad ar rithim nua agus séard a thug siad ar an rithim nua sin ná Bossa Nova, buille nua basically agus ansan now ní raibh aon mhórthroid ansin mar you know bhí an Bossa Nova á dhéanamh, tá's agat Girl from Ipanema, Sin an rithim, sin an bossa nova. Anois tá nova bossa nova. Níl 'fhios a'm i gceann fiche bliain an mbeidh nova nova bossa nova nova. Just ar eagla go mbeadh aon idirdhealú eile le déanamh. So ansan san Airgintín agus seo an rud a chuir an-suim ionam mar chuala mise an ceol seo, bhí mé, chuaigh mé, bhí muid a' taifeadadh i Sun Studios i mBarra an Teampaill agus chuaigh mé isteach, bhí, bhí a lán siopaí iontacha, ealaíonta timpeall na háite agus chuala mé an ceol seo agus dúirt mé, cad é sin, tá sin just gleoite agus chuaigh mé isteach agus d'iarr mé ar an bhean cad é agus dúirt sí oh sin stuif ó Chile ehm agus dúirt mé bhfuil aon seans go bhféadfá cóip a dhéanamh dom agus dúirt sí bhuel faigh téip agus déanfaidh mé cóip so chuaigh mé síos go dtí an siopa cheannaigh mé téip di agus líon sí an líon sí an taobh an téip dom but chuir sí rud éigin eile ar an taobh eile ceol iontach aisteach. Like, you know, don chéad uair a chloiseann tú seo níl tuairim agat cad atá sé, tá 'fhios agat go bhfuil accordion a' seinnt ach tá sé a' déanamh rudaí iontach aisteach, ní jazz é, ní ceol Gaelach é, ní, ní, ní luíonn sé é fhéin in aon áit i mo chloigeann ag an am. Agus mé ag éisteacht le ceol pop agus, you know, b'fhéidir ag an am bhí mé ag tosú ar éisteacht le ceol den ach fuair mé amach gur tango ón Airgintín é. Cad é tango? So anyway, leis an, le, nuair a fuair mé na hiriseáin thosaigh mé a fuair, d'fhoghlaim mé cad a bhí ann. tango arís bhí rud iontach you know bhí an líne marcáilte an rud a bhí ann ná ceol a tharla ins na striaplainí agus an ceol sin a bheadh na fir ag damhsa leis na mná sara dhéanfadh siad babhta collaíochta leo ehm so an rud a bhí ann ná bandoneon saghas accordion eh déanta as bosca bhí guitar agus bhí cantor. Now, is Iodáiligh ar fad agus Éireannaigh a bhí thall i Buenos Aires, is dócha, ag an am nuair a bhí seo ag tarlú but ní chloiseann tú mórán den cheol sin, b'fhéidir ceol Iodálach but níl mórán cur amach agam mar sin go fóill. So, agus an rud a tharla ansin, tháinig, bhí an duine seo darb ainm Astor Piazzolla agus tógadh eisean leis an, lorg sé, lorg sé guitar óna athair agus bhí seisean an-mórtasach agus cheannaigh sé bandoneon dó agus bhí sé iontach díomách ach thosaigh sé á fhoghlaim ar aon nós. Ansan chuaigh sé go Paris chun eh dul le, dul le treo jazz nó cumadóireacht de shaghas éigin a fhoghlaim agus, nó an Nua-Eabhrac nó rud éigin mar sin but eh ní, ní raibh sé ag seinnt, bhí, ní raibh sé ag seinnt an bhandoneon a thuilleadh. Ansan dúirt an, an bhean a bhí i mbun an rud, look, cén fáth nach, níl ag éirí leat leis an cumadóireacht, you know, tá rud éigin níos deimhne ionat, tuigim sin, but níl sé ag teacht asat, cén fáth nach scríobhann tú rud éigin ó do chultúr féin? Agus sin a dhein sé. Agus tá an ceol seo úsáidte i ngach scannán timpeall an domhain i ngan fhios duit. An cuimhin leat, an cuimhin leat Il Postino? Bhí an saghas sin ceoil tríd is tríd, ní Astor Piazzolla a bhí ann ach an stíl ceoil sin tríd is tríd. But thosaigh seisean ag cumadh an cheoil seo agus nuair a chuala na daoine san Airgintín é bhí siad ag scríobh litreacha báis chuige agus ag bagairt báis. Nuair a thagadh sé ar ais isteach san aerfort agus aithne ag daoine air ní thugaidís síob dó ins na taxithe. Dhein sé an bagairt dochreidte so, you know, so d'fhéadfá a rá gurb eisean, gur Seán Ó Riada, gur Astor Piazzolla ár Seán Ó Riada. Mar sin, is dócha go bhfuil, bhí Peadar anseo, tá tú anseo, bhfuil? Peadar, Tá tú thuas. Bhí, sé an rud a dhein seisean, ó mo léamhse de, ná gur, gur thóg seisean an, an ceol as an, an, you know, an glór, an glór don Bhanna Céilí agus chothaigh sé, chothaigh sé ceol ar féidir leat éisteacht leis. Ceol a bhí, a bhí tionlacain agus you know, cordaí agus a lán den stuif sin i gceist ann. but eh so an rud a tharla ansin faoi dheireadh anyway mar a bhí mé a rá i i eh tá nós tá pure tango pure agus nuevo eh nuevo tango so bhí mise a rá bhuel you know i bhíodh bhíodh daoine ag tabhairt acid cad é tá bhreac mé síos iad eh tribal trad acid céilí agus bhí afro-pop celtic genre busters againn eh mar mar ar ár gceol agus bhí mise a rá níl sé seo ceart baineann muid le sruth ceoil. Níl, níl an rud seo chomh nua sin. So, an rud, so, but, cad é, yeah, gnáthdhuine, bheadh siad a rá, níl sibh traidisiúnta ach tá sibh. But, níl, you know, sin coincheap iontach teibí le bheith ag tabhairt do aon duine. tá tú anseo but níl tú the invisible man is it you know so just bhí mise ag bhí mise ag ceapadh ok bhuel cad a dhéanfaimid déanfaimid déanfaimid rangnú air agus you know ins na ins na háiteanna seo dhéan siad leath agus leath agus bhí mise a rá bhuel in Éirinn yeah is maith linn trí rud is maith linn trí rud an stúl tríchosach le cos amháin sa sa todhchaí, cos eile sa stair agus an chos eile, d'fhéadfá a rá, san am i láthair. Agus is breá leis na hÉireannaigh an triscéil, tá sé i ngach áit, so bheartaigh mé, bhuel, yeah, oíche breacsholas agus, agus lá, nó lá breacsholas agus oíche. So, dúirt mé, okay, bhuel then, cén fáth nach nglaoimid pure trad air, okay, agus, you know, ceol, d'fhéadfá a rá, íondúchas nó an fíordhúchas agus Lig dóibh sin a chreideann siad, is ní rud é, is rud, is aidhm atá ann, is bealach a chuireann tú tú féin i láthair. Agus ansin dúirt mé, bhuel, cad tá sa lár? Idir an nua-dúchas agus an fíordhúchas, cad tá sa lár? Tá na bannaí, tá na bannaí, b'fhéidir tá an seisiún, buíon, buíon ceoltóirí le chéile nach bhfuil mórán ach an rud atá ag tarlú, níl siad, tá siad just b'fhéidir ag éisteacht le chéile but níl siad ag cothú aon rud breise ach an torann atá á dhéanamh acu. An torann, an ceol. Agus d'fhéadfá a rá na bannaí sin, nuair a amharcann tú ar bhannaí ar nós, ar nós Dervish agus mar sin de, a lán den stuif atá á dhéanamh acu, ní bheadh an fuaim éagsúil dá mbeadh siad ag seinnt i tigh tábhairne. So is saghas an seisiún tugtha ar an stáitse, rud atá, I mean, you know, níl seo chun aon rud a chur síos, tá siad dochreidte, is breá liom an ceol, ach just chun taispeáint go bhfuil rud, so scríobh mé é seo, rud mór, mar a, mar a labhair mé libh, agus an raic! a cothaíodh. Now bhí sé ins an JMI agus cothaíodh raic dochreidte, scríobh an duine seo seacht leathanach dom cháineadh agus ag an deireadh you know fiú á léamh bheadh you know them's is fighting words agus dá mbeadh sé ag seasamh os mo chomhair amach bheadh fonn orm you know sonc a thabhairt dó bhí sé chomh bhí sé chomh just bhí sé chomh maslaitheach sin agus just níor, níor thuig mé cén fáth agus ansan so scríobh roinnt daoine isteach a' rá you know ag cáineadh an méid a dhein seisean orm agus ansan scríobh sé seacht leathanach eile dom cháineadh arís you know agus sé'n, an rud a dúirt sé agus so an focal traidisiún agus dúirt sé eh tradition means handed down ní féidir ceol traidisiúnta a chumadh so bhí sé a' rá Yeah, ok, ana mhaith. Dá mbeifeá os comhair breithimh, yeah, bheadh an breitheamh a rá bang bang, case dismissed. Ach, sin má thugann muid, sin má deireann muidne gurb é ár gceol, gur ceol traidisiúnta ár gceol. Má deireann muid sin, bhuel then, sin é, bang, tá an bosca dúnta. But ní chreidim sin, creidimse go bhfuil i bhfad níos mó ann. Agus tá, measaim go gcreideann na ceoltóirí go bhfuil i bhfad níos mó i gceist lena chuid ceoil ná rud a thugtar ó dhuine go duine. Mar bhí ar duine éigin, you see, má smaoiníonn tú air, Cad a tugadh ar an gceol sar a tugadh traidisiún air? Agus dá mbeadh na daoine seo atá ag rá 'níl sé sin traidisiúnta, tá sé seo', dá mbeadh siadsan beo ar an lá ar chum siadsan an ceol, cad a bheadh á rá acu? Níl sé sin, bhuel, níl an focal ann go fóill! But tá tú mícheart! So, you know, so sin an áit, so mheas mise, ok, scríobh mé litir eile agus dúirt mé, right, Cén fáth nach dtugaimid, fág, fág an focal dúchasach mar tá tú a rá go mbaineann sé sin le i bhfad siar, fág an, dúirt mé, bíonn sruth, tá, tá ceol ar nós sruth mar a dúirt Mícheál Ó Súilleabháin fadó, you know, a river of sound, sin a bhí á rá aige. Agus bíonn uisce, bíonn uisce ag bogadh go réidh, bíonn sé ag bogadh síos, eas, bíonn sé ag déanamh gach rud de bharr an tírdhreacht. So sé an tírdhreacht atá ag déanamh tionlacain ar sruth an uisce. Ní stopann an uisce ag sileadh, leanann sé leis amach go dtí an aigéan ach tá sé de shíor, agus tá rudaí éagsúla ag tarlú le linn sin. You know, agus d'fhéadfá a rá tá foinse ann cinnte agus tagann stuff ó foinse but dar liomsa ní hí an foinse amháin, ní hí an foinse na ceolta atá cheana féin cumtha, sé foinse ná an samhlaíocht. Tagann ceol agus gach rud ón samhlaíocht agus sin a bhí Edward de Bono a rá faoi Rock Logic agus Water Logic, go dtagann gach rud ón samhlaíocht agus ansan cuirtear an loighic leis, or an logic, deintear logic ina dhiaidh an samhlaíocht chun an samhlaíocht a thuiscint. Ní thosaíonn daoine le loighic muna bhfuil tú ag tógáil tí agus caithfidh tú tosú ag dearadh. But ar dtús bíonn smaoineamh ag duine éigin, cad é an saghas tigh a bheidh agam, ansan tosaíonn siad ag dearadh. So an samhlaíocht é an foinse dar liomsa. So Ag déanamh athsmaoineamh bhí mé ag rá ok no ní ceol, ní ceol dúchasach é, cén fáth nach dtugaimid ceol Gaelach air? Mar má, má tá, má tá ceol, má tá an ceol traidisiúnta, an focal Béarla traditional music, sin míniú Shasana, sin míniú focal Béarla ar ár gceol. Sin míniú ón Oxford English Dictionary ag rá gur sin bhúr gceol, handed down, nothing else. Níl ansin ach ach aspect nó tréith de ár gceol. Tréith den cheol ná go mbíonn daoine á chur ar aghaidh agus tréith iontach láidir agus rud a choimeádann an rud beo freisin. Ní amháin, but an rud, ceann des na rudaí is treise ná go dtaitníonn an ceol leis na daoine atá á sheinnt. you know ní hé go bhfuil daoine á bhrú síos you know ag rá foghlaim é seo, but is breá le daoine an rud em ach so má thugaimid ceol Gaelach air is leis an ceoltóir an ceol ní leis an foclóir an ceol so eh agus ní leis an brí an ceol so dá bhrí sin tá an brí oscailte níor dhúirt éinne tada faoi sin níor ghlac níor glacadh leis nó níor caitheadh amach mar tuairim é ach níor stop mé ag smaoineamh agus seo tagann mé chuig deireadh an eh bhuel ag tú tús an an chuid deireanach de seo.